afụfụ ga-continue n'ana Igbo ndị Igbo ga-continue na-ata afụfụ maka na ndị Igbo adịghị agwa onwe fa eziokwu anyị bụ ndị Igbo adịghị agwa anyị onwe anyị eziokwu anyị anyị kpacha anya wee na-aghọ onwe anyị aghụghọ anyị na-aghọ onwe anyị aghụghọ as ndị Igbo anyị adịghị agwa onwe anyị eziokwu maka na a sị na nwatakịrị sị na nne ya ama alala ụla nwatakịrị afụ ama alarụkwanụ ụla maka na nwa sị na nne ya ama alala ụla ga-amụ anya so wee bụrụ ife anyị na-eme onwe anyị anyị wee jụ na anyị ga-edebe iwu chineke anyị jụ na anyị ga-edebe iwu chineke ọ ya kpata anyị ji ata afụfụ anyị na-ata tata i nee anya n'ife niile na-eme n'ana igbo tata ife niile na-eme n'ana igbo tata because na anyị ekwerọ edebe iwu chineke iwu ị na-afụ na the book of Leviticus na the book of Numbers the book of Deuteronomy the book of Exodus all those laws Chineke nyere anyị Chineke kele anyị nye anyị anyị jụ na ime anyị ayaghị edebe until anyị bido debebe iwu Chineke afụfụ ndị Igbo ga-continue ọkwa ị fụ Buhari o ọkwa ị fụ ndị fulani o ndị a na-achị efi abịa na-emebisi ife anyị ọ chineke na-ezite ndị a chineke na-ezite fa biko gụọ leviticus chapter 26 ama m na obi adịrọ mma kịta ama m na ị na-anụkasị kịta na-anụkasị ka itinye ike ịnụ anị na iwe na-ewe n'ife m na-ekwu mana nke a bụ nke bụ eziokwu ị gụọ leviticus chapter 26 ị ya-afụ ife ndị igbo na-aga through tata afụfụ niile anyị na-ata tata biko gụọ Leviticus chapter 26 Leviticus chapter 26 ị gụsịa ya ị gụọ Deuteronomy chapter 28 Deuteronomy chapter 28 ị ya-afụ afụfụ anyị na-ata tata as ndị Igbo ọ Chineke na-ezite ndị ilo anyị Chineke na-ezite ndị ilo anyị because na anyị ekwerọ edebe iwu Chineke ndị Igbo ọkwa ị fụ ndị Igbo ị na-afụ tata bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na Baịbụl i meghee Baịbụl o ndị Igbo ị na-afụ tata bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na Baịbụl anyị nwa bụ ụmụ Izrel during the time of Christ ndị Igbo ka nọ na ana Jerusalem ndị Igbo ka nọ na ana Jerusalem as of the time of Christ biko gụọ Luke chapter 21 ị gụọ Luke chapter 21 ị fụ ebe Kraịst na-ekwu etu a ya-esi wee chụpụ ụmụ Izrel from ana fa etu ndị Roman etu e si wee chụpụ fa biko gụọ Luke chapter 21 ka ị ya-afụ ya na Luke chapter 21 ị fụ ebe Kraịst na-edescribe etu ndị amị ya-esi wee bịa chụsịsịa ndị Hibru from their land e, etu a ka ndị ndị Igbo si wee gabazie n'ebe a Naijiria dị tata ana Naijiria wee jenọdụ ebe anyị nọ tata ana Naijiria ebe ị fụ ndị Igbo nọ tata ebe a na 70 AD ị gụsịa Luke chapter 21 study ya gbasalụ the roman invasion of jerusalem the roman invasion of jerusalem in 70 ad 30 something years after christ kwuo ife o kwu na luke chapter 21 that prophecy in luke 21 was fulfilled in 70 ad oge ndị romans bịa destroy ya the whole jerusalem destroy ya everything oge a ka ndị nna nna anyị fa kwakọrọ ngwongwo fa wee gbadaba towards africa wee jenọdụ ebe anyị nọ tata n'afrịka o lukwa in the 1600s in the 1600s the same descendant ụmụ ụmụ ndị romans bụ ndị british the, the europeans bịakwa in the 1600 n'ebe anyị nọ n'afrịka bịa kpọkọrọ ndị be anyị as slaves as ndị oru kpọjebe fa n'ebe amerịka dị tata kpọrọ fa jebe na amerịka so ndị ojii ị na-afụ na amerịka bụ ndị be anyị ndị ojii ị na-afụ na Amerịka bụ ndị Igbo ndị ojii nọ na Amerịka ndị ojii nọ na Jamaica ndị ojii nọ na Belize Trinidad Haiti ife a bụsị ndị be anyị Mexico because Chineke Chineke skata ndị Igbo all over the world ọ ya kpata na enwerọ ebe ị je tata ka ị ghara ịfụ onye Igbo ebe ọbụla ị je tata ị ya-afụlịlị onye Igbo mana ebe ọbụla anyị nọ anyị na-ata afụfụ ebe ọbụla anyị na anyị nọ na anyị na-ata afụfụ na-asavụ ndị ọzọ na-ahọzụrụ anyị na-asọ nsọ ka ndị ọzọ savụ anyị anyị na-asọ nsọ ndị ọcha ịgbara anyị bọị anyị na-asọ nsọ ndị ọ ka ị wee fụọ afụfụ anyị na-ata tata ọ Chineke tinye anyị n'ọnọdụ a ị gụa na Isaiah chapter 42 Isaiah chapter 42 from verse 22 biko ị ya-agụlịlị nke a ị gụa nke a ka ị ya-afụ ọ ya ọ ya-ebe wu n'anya via ị gụọ Aịzaya chapta 42 o mee wu n'anya via ị fụ ife Chineke kwu ebe a etu Chineke si ata ndị nke ya afụfụ mana ndị nke ya amarọ na ya nwa na-ata fa afụfụ Chineke kwuo etu onye si na-ata afụ na-ata ndị nke ya afụfụ mana Chineke mana ndị nke ya amarọ ụmụ Izrel amarọdụ ndị fa bụ according to Isaiah chapter 42 from verse 22 gụọ ya gụọ from verse 22 all the way down ị fụ ebe chineke chineke zite ndị mmadụ fa na-emegbu ụmụ Israel mana ndị ụmụ Israel amarọ na ọ chineke na-ezite ndị a fa amarọ na ọ chineke zite ndị a ọ kwa ị fụ ife ndị Awụsa na-eme anyị with efi fa ndị Awụsa na-achị efi chịlị efi bịa na-emebisi nni a kọ akọ na-emebisi nni a kọ gụọ na Judges chapter 6 Judges chapter 6 the same thing na Judges chapter 6 so anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ụmụ Israel ife mee Chineke ji ata anyị afụfụ a bụ because na anyị achọrọ idebe iwu ya anyị achọrọ idebe iwu chineke anyị na-eso omenana ndị ọcha Christianity abụrọ omenana anyị Christianity bụ religion ndị ọcha Christianity bụ paganism because Christianity according to Christianity ọ ndị ọcha found Christianity Christianity has nothing to do with the Bible Christianity nke ị ma taata has nothing to do with the Bible Christians adịghị follow ife dị na Bible Christianity is a pagan religion ama m na ya like ịnụ nke a Christianity is a pagan religion because na Christianity adịghị follow Bible Christ gwalụ anyị kraịst yeshua nwanne anyị nwoke our savior nwụ n'obe maka njọ mụ na ọ naabọ ọ nwụrọ n'obe ka anyị meluzie njọ na anyị kwalụ iko kwalụ iko kwalụ si n'ibe anyị kwalụ iko si n'ibe a ọ bụrọ ya kpata kraịst ji wee nwụ n'obe kraịst nwụ n'obe for our past sins ya kpata o ji wee gwa na na na na hebrews chapter 10 from verse 25 gụọ hebrews chapter 10 from verse 25 ị fụ ife kraịst kwu ebe a ife ife ife hebrew kwu ebe a uh, Paul gwa na Romans chapter 6 anyị ya continue in sin ka grace wee abound a ah, ọ sị God forbid so Christianity na-ekụzili anyị na anyị ekwesọzi idebe iwu Chineke mana Kraịst gwa anyị na Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19 Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19 Kraịst gwa anyị na as long as ị na-afụ enuigwe na-afụ ana na enuigwe na iwu chineke niile ka kwụ chimchimchim na anyị kwesị idebe ya Matthew chapter 5 verse 17 to 19 kraịst kwuru ya na iwu chineke niile ka kwụ na ọ bịarọ ka ọ bịa mebie iwu chineke ọ bịa ebe imezu ife ndị ozi chineke de gbasara ya ọ sị i did not come to abolish the law or the writings of the prophet i came to fulfill i did not come to abolish but to fulfill ọ gwa na as long as ị na-afụ enuigwe na-afụ ụwa na iwu chineke niile kwụ kraịst kwukwa na matthew chapter 7 verse 21 to 23 matthew chapter 7 21 to 23 ọ sị na ọ nachiyata kraịst kwuru na ọ nachiyata na ndị mmadụ ya-abịa sị lord lord we cast out demons in your name anyị mee nke a anyị mee nke a anyị mee nke a ọ sịrị na ọ sị fa si ebe a pụwa na amarọ m ndị unu bụ maka na unu edebero iwu chineke Matthew chapter 7 verse 21 to 23 i jee na book of Revelation chapter 22 verse 14 Revelation chapter 22 verse 14 kraịst gwa na ndị ya anabata na anaeze chineke ndị ya anaba ndị ndị ọ ya ga-eme allow ka fa bata na anaeze chineke bụ ndị na-edebe iwu chineke ọ gwakwa na Matthew chapter 9 verse 13 Matthew chapter 9 verse 13 Christ gwawo na ya bịara for the righteous na ya bịa to bring sinners to repentance he came to bring sinners to repentance what is sin kedu ife bụ njọ kedu ife bụ njọ first john chapter first john chapter chapter 3 verse 4 first john 3 4 gwawo si na sin is the transgression of the law ịkwụsị idebe iwu chineke ine ọbụrụ ya bụ niile ine ọbụrụ ọya bụ njọ breaking God's law is the transgression of the law so ị na-eshave afọ ọnụ chineke gwa gị bulu afọ ọnụ ọ nwoke ka ị bụ na ị bụrọ dan daudu obodo aboki dan daudu na-achị amụ n'aka ihe e ji eshave afọ ọnụ ka onye onye gay ị na-eshave afọ ọnụ wee ọ mkparị ka ọ bụ n'ebe chineke nyewe afọ ọnụ nwoke kwesịrị ibu afọ ọnụ mana taata anyị na-eso ndị ọcha afụnurọ m ndị bụ ka ndị onukwu ka ndị igbo anyị na-eso ndị ọcha ndị ọcha bụ ndị onukwu ndị ọcha bụ ndị efulefu ndị onukwu na-amarọ chineke ka anyị na-eso chineke gwa na Jeremiah Jeremiah chapter 10 verse 2 learn not the ways of the heathen learn not the ways of the heathen ndị ọcha bụ ndị heathen

anyị achọrọ idebe iwu chineke ọ ya ma isi ya isi na anya ji wee daa ka o si wee daa anyị ndị igbo aka afụrọ ife mbido ka ọ ka na-ebido afụfụ bụ mbido mbido mbido ka ọ ka na-ebido so wee bụrụ ife dị n'ime ama na ị chọrọ ịnụ ife niile a na-ekwu anyị kwesịrị idebe iwu chineke chineke gwa anyị na ife anyị na-eri nkanka na nkanka na mpịampịa na mpịampịa nonsense anyị na-eri ọ ya ma anyị ji anwụ ka ọkụkọ ndị be anyị na-anwụ ka ọkụkọ onye nọkata a sị na ife nwa bụ na o jee ụlọ ọgwụ o jikwa omekwa ọjụ ọnwụwa anyị abandon a mkpọrọgwụ mkpọrọgwụ chineke nyere anyị

ọ bụ na ịjụ idebe iwu ya ị na-anwa ka ibunye Chineke enu ngwongwo na ngwongwo ya anọchichasịana ndị Igbo anya wee na-ata afụfụ afụfụ bụ mbido until na ndị Igbo anachia azụ bido debebe iwu Chineke Chineke gwa anyị anyị lụọ ọrụ for six days lụọ ọrụ abalị isii zuo ike on the seventh day work for six days rest on the seventh day chineke nye anyị ọnwa dị n'eluigwe ọnwa ọnwa the moon ọ nya kpata anyị ji akpọ month ọnwa kedu ife anyị na-akpọ ọnwa n'ala igbo kedu ife anyị na-akpọ ọnwa n'ala igbo ọ bụ na ị ṅụrụ ala nne ṅụjuo mmiri afọ ọ bụ na ị bụ ezigbote onye igbo ya anụ ife na-ekwu anyị na-akpọ the month ọnwa we call it the month we call the month the moon the bible gwa na genesis chapter 1 verse 14 to verse 16 na chineke kele ọnwa ka anyị wolu ọnwa as our calendar ọ ya kpata the phases of the moon ji change every night kwa abalị ọbụla iru ọnwa na-echenji anyị kwesịrị ịlụ ọlụ on the uh, lụọ ọlụ for six days and rest on the seventh day mana anyị adị emezie tata anyị adị emezie tata na ụka juru ebe niile ebe ọbụla i jena n'Igbo ụka o nwere ezinụlọ ị bata ka ị ghara ezinụlọ ọbụla iwu bụ na ya ozu ihe i nelu anya ọfụma na ezinụlọ ọbụla ị ya-afụlịlị onye bụ so na ya bụ pastọ ụlọ ụka wee juo ebe niile yet mpụ na ana mpụ na arụrụ ana wee na-abawanye ụba na-abawanye ụba ị jụtala onwe gụ ajụjụ kedu ife kpata o ji bụrụ na mgbe mgbe ndị nna nna anyị fa na-eme omenala mpụ na ana adụrọ etu ọ dụ ụkọ nri nri wa adụrọ ụkọ nri ụkọ ndị mmadụ na-atụ egwu nsọ na-asọ nsọ ana kịta azụ ụka juru ebe niile mpụ na ụmụ agbọghọ anyị wee bụrụ akwụnakwụna ụmụ agbọghọ anyị wee bụrụ ụmụazị anyị ndị nwaanyị bụ wee bụrụ akwụnakwụna na-agbagharị akwụnakwụna sị na ị na-eje akwụkwọ ndị ụmụ nwoke na-ezugharị ori na-eme yahoo na-egwu wayo na-akpagharị onye je zugbuo ori zugbuo ori zucha ori nata anyị echie ya chief ifele megbukwa ndị igbo jụ na fa ya-edebe iwu chineke ifele megbukwa onye igbo ọbụla jụ na nya ama edebe iwu chineke anyị kwesịrị ibido debebe iwu chineke iwu niile ndị a ị na-afụ na baịbụl a anyị kwesịrị ibido debebe ya gụọ the book of exodus the book of deuteronomy the book of exodus the book of numbers iwu niile na-afụ na baịbụl a anyị kwesịrị idebe according to christ kraịst kwuye na Matthew chapter 5 na anyị kwesịrị idebe iwu chineke mana pastọ ya-agwa gụ ndị ori a sị na fa bụ pastọs ya-agwa gụ na mba o anyị ekwesịrọ idebe iwu chineke anyị anọrọ under the law asị asị ndị a bụ ndị ori fa na-ezu ego every month fa na-analụ gụ tithe tithe has nothing to do with money ọ bụ na i ji ego akwụ tithe onuku ka ị bụ ọ bụ na ị na-enye pastọ gụ ego every month as tithe onuku ka ị bụ because according to Deuteronomy chapter 14 tithe has nothing to do with money gụọ Deuteronomy chapter 14 from verse 22 tithe bụ nni ji na ede ojoko mango pọpọ jee woru ji je nye pastọ gụ ọ jụ na ọ ya-ewo buru nni gụ naba be gụ mana anyị achọrọ anyị chọọ ọ na-elotalụ m ife chineke kwuru na na Jeremiah chapter 5 Jeremiah chapter 5 at the end of Jeremiah chapter 5 chineke kwuru na ndị nke ya achọrọ ịnụ eziokwu ndị nke ya so ị like ife pastọ gụ na-agwa gụ ị chọrọ idebe iwu chineke ị chọrọ idebe iwu chineke ndị igbo achọrọ idebe iwu chineke ọ ya kpata ndị igbo ji ata afụ and afụ ndị igbo ga-continue ma gụ nwa na-ege ife a kịta iwu bụ na ị ga-edebe iwu chineke anyị na-eri crayfish anyị ekwesịrọ iri crayfish chineke gwa anyị na leviticus chapter 11 leviticus chapter 11 anyị ekwesịrọ iri crayfish azụ fridge dị okay crayfish adịrọ okay ọ an unclean food ịgụọ Leviticus chapter 11 Leviticus chapter 11 ị ya-afụ ya anyị ekwesịrọ ili ili azụ fridge na nkanka na nkanka other things anyị na-eri because na anyị ada edebezi iwu chineke anyị na-eso ndị ọcha anyị kwesịrị idebe iwu chineke ọ ya mee ndị igbo ji ata afụfụ i nee omenala ndị igbo anya ị fụ na ị ya-afụsị ya na baịbụl omenala ndị igbo ọ bụrụ na ị ma omenala igbo ọfụma ọfụma ị ya-afụ na omenala ndị igbo dịsị n'ime baịbụl anyị nwa bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Baịbụl Chineke chụpụrụ anyị na ana anyị scatter anyị Jeremiah chapter 17 verse 4 Chineke kwuru na anyị ga-ediscontinue from our heritage ya kpata na anyị amarọzi ndị anyị bụ gụọ ebe niile ndị a m quote gụa fa ncha niile gụa fa ncha ị chọkwa kọntaktịa mụ ị chọọ kọntaktịa m ọ bụ na ị chọ ka kwuo okwu ị chọ ka mụ na ị naabọ kwuo kọntaktịa m na information ị na-afụ sendịalụ m ozi ị chọọ anyị ndị Igbo kwesịrị idebe iwu Chineke anyị kwesịrị ikeep the Sabbath Sabbath dị very important and the Sabbath abụrọ on Saturday Sabbath abụrọ on Sunday Saturday abụrọ Sabbath Sunday abụrọ Sabbath because na anyị kwesịrị iyuzu kalenda Chineke ọnwa ndị nna nna anyị fa yuzu the Bible kwuru na Chineke kere ọnwa Genesis chapter 1 verse 14

fa ekwena ka onye ọbụla kọchaa fa or condemn fa for observing the new moon day today anyị ada observe the new moon day so wee bụrụ ife kpata ndị Igbo ji ata afụfụ anyị nwa bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Baịbụl anyị kwesịrị idebe iwu Chineke until na ndị Igbo ebido debe iwu Chineke anyị ga-akọntinu na-ata afụfụ gụnwa ga-akọntinu na-ata afụfụ until na ị kwụsị until na i bido idebe iwu Chineke o nwerọ ife ị na-eme ga-aga aga o nwerọ ife ị nọ na-agbakiri ya na isi ị na-alụta n'ebe a o si n'ebe a na-apụ ị na-alụta n'ebe a o si n'ebe a na-apụ o wee bụrụ ife kpata anyị ji ata afụfụ gụọ ebe niile m quote Leviticus 26 Isaiah 42 from verse 22 Isaiah chapter 42 from verse 22 ọ ya kpata ndị Igbo ji ata afụfụ ndị Igbo kwesịrị ndị Igbo ama afụnata udo until na fa ebido debe iwu Chineke Biafra ejekọrọ iwọch iwọkụ Biafra ama aga kedu ebe Nnamdi Kanu nọ kedu ebe Nnamdi Kanu nọ tata kedu ebe Ojukwu nọ kedu ebe Martin Luther King nọ kedu ebe Malcolm X nọ ụmụ nwoke ndị a na-ewaste time fa sọsọ chineke ga-azọpụta anyị na ebido debe iwu chineke chineke bụ onye na-esend ndị ndị ị na-afụ na-abịakwute anyị chineke na-esend ndị ilo anyị ka fa bịa na-erule against us so ya kpata ndị igbo ji ata afụfụ until na ndị igbo bido dobebe iwu chineke ndị igbo ama afụnata udo ndị igbo ama afụnata udo chaa anyị kwesịrị idebebe iwu chineke anyị kwesịrị idebe iwu chineke o nwerọ ụzọ ọzọ i nwekwa ajụjụ n'ife niile m kwu kọntaktịa mụ negharịa anya na channel m kọntaktịa m ma i nwee ajụjụ until then ndị igbo ga-akọntinu na-ata afụfụ